an b'a wele ko MC Dra a bɛ arajo kunnadiya la kita 24 cɛ kumaba don ni maa min kɛra yebaga k'a kana ko kunnafoni waati sera
Abubakar Tarawele Petit Bois hali n'a sɔrɔ kɛlen grand ye nka n nana i Tarawele MC kɔni baasi t'i la an bɛ foli di bɛɛ ma ahan ka bɛɛ de waleɲuman dɔn maa o maa de bɛ yen k'i bɛ karamɔgɔ ni ala ni yɔrɔnin in na kosɛbɛ k'aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum bi ye dimansi ye marisikalo tile jeli bi don mugan ni segin e ma fili bi dɛ bi ye tile mugan ni segin ye kosɛbɛ an bɛ ala deli a ka ni ɲɔgɔn caman jira an na ami kɛnɛya kɔnɔna la ami ani nafolo camantigiya kɔnɔna la ko ka ca kosɛbɛ o la ni mɔgɔw sigira k'an makɔnɔ n'an nana an bɛ fɛn de f'u ye kosɛbɛ ka fɛn jira u la fɛn min bɛ yen n'a b'u nisɔndiya kosɛbɛ n'a b'u kunnafoni a ka ja anw de y'an kali ko dɔgɔkun dɔgɔkun ko o ko n'a kɛra kita n'a lamini na kosɛbɛ an bɛ don bɔlɔnbɔlɔninkɔlɔw bɛɛ lajɛlen la ka kunnafoni jɛlen a gɛrɛ gɛrɛ kosɛbɛ k'a sama ka na n'a ye MC Dra k'a di limanaw ma kosɛbɛ ladiriya la. sise tarawele o y'an sigi kun ye i y'o fɔ o ɲana kosɛbɛ ka foli di maaw ma kosɛbɛ n'i y'a ye i b'i sigi ka kunnafoni di n'o ye dɔgɔkun kibaruya ye kita kɔnɔ ani kita kɔfɛ kibaruyaw i bɛ a di maaw de ma min fana b'i ka page partager minw b'a filɛ hatɛ a ka kan minw fana bɛ dɛmɛ kɛ foli ka d'u ma kosɛbɛ an sigi ko taa ko taa an bɛ foli di an dɛmɛbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnya la tunkarankew kitaka denw minnu bɛ kɔfɛ n'u hamina ye page in ka taa ɲɛ kita 24 ka san sɔrɔ kita yɛrɛ ani diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min an b'o kitaka denw fo minnu b'an ka jaw fɛnɛ partager kitaka minnu fɛnɛ bɛ dugu kɔnɔ yan n'o ye kita dugukɔnɔla ye maa minnu fɛnɛ b'an dɛmɛ kosɛbɛ ni ne y'o fɔ dɔrɔn u bɛ hakili se jɔn ma MC Dra an ka ja partagerbagaw an b'u fo kosɛbɛ minnu fana b'an bolo waati bɛɛ ka to k'an encourager aw bɛ ka baara min kɛ baara in kɛ in dɛ aw bɛ ka an kunnafoni fɛn min ye Yusuf Mayiga ye MK boutique Yusuf an b'a fo kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn y'a ka badabada foli ani waleɲuman dɔn o bɛ yan n'an y'ale fo Yusuf Mayiga an tɛ sɛgɛn abada polisi Alu foli la an y'a bila dɔrɔn o y'a sɔrɔ a y'a partager polisikɛ Alu an y'a bila dɔrɔn an b'a fo a y'a partager kosɛbɛ fɛn min ye madu bɛ yen an b'a fɛnɛ fo madu bɛ yen kiliniki biriko la i y'a bila dɔkitɔrikɛ madu partager an b'a fo ensemble pour kita amadu jimu a bɛ kita sisan l'enfant de Ségou a bɛ kita bamanankɛ a bɛ kita dɔgɔbele don

demokarasi don sanni hmm. n'a y'a kɛ san bi saba ye hmm. petit bois maa caman de jeli bɔnna vingt-six mars vingt-six mars kɛlɛ bin don kɛlɛ don donc an bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin o ma o ka ɲi petit bois n'a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin o ma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka hinɛ u bɛɛ la fɛn fɛn ye maritiri ye don petit bois an bɛ bɛnkɛ fo parce que fulaw de ne bɛnnakaw salina sidibe salina an bɛ an bɛ dɔgɔkun kibaruya di daminɛ dɔrɔn ale b'a partager salina cɛ min don a cɛsirilen don k'a ka baarabara foli bɛ yan kosɛbɛ o tuma mc an bɛ foli d'a ma an t'a bila daga girinda la sabula an kɔngɔn falen don bi kedekewu kosɛbɛ kita kunnafoni kɛra bi dɔgɔkun in kɔnɔna la a kɛra fo k'a fɔ k'a kɛra kosɛbɛ a bɛɛ kunnafoni nafama fɛnɛ wa yera bɛɛ kɛnɛ kan i ka palan falen don mc kosɛbɛ palan bɛ tewu tewu tewu daramani sise kosɛbɛ a jugujugu tarawele i ka jɛgɛlɛn bɛɛ a m'a kɛ cogo min na i ka kunnafoni di kosɛbɛ bisimila petit bois n'i ko ko n ka n tɛgɛ don i bɛ ɲininkali ko kana kana siran dɛ kana siran kana makari kana hinɛ na i bɛ ɲininkali busan don fɛ de an bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ ɲininkali busan don fɛ de tarawele grand bois petit bois a ko kɛn bɛ cogo di i y'a fɛ an ka taa yɔrɔ jɔn fɔlɔ parce que kita n'a mara bɛɛ min bɛn'i diya o fɔ min bɛn'i diya o fɔ mais n'i bɛ fɛ ne k'i bila yɔrɔ min na n b'o f'i ye a kɔni kita kunnafoni kɛlen k'an tɛgɛ fa bi maaw pereselen don o la ne bɛ n tɛgɛ don k'e ci fɔlɔ petit bois koba kun bɛ kita yan min kuma kɛra diɲɛ kɔnɔ ka kuma kɛ mali yɛrɛ kɔnɔ a fɔra k'a bɛ kɛ kita yan ko tile saba don a kun cɛra nin Masi in yɛrɛ la ni an k'a ma ko festival n'a kun bɛ kɔɔriko kan e yɛrɛ kun bɛ ko in bɛɛ lajɛlen i kun b'a kɛnɛ kan wa ko i b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ko in yɛrɛ sabatili sababuba dɔ i ye fɛnɛ petit bois ko in kɛn bɛ cogo di e bɛ fɛ k'a fɔ de ko festival de coton wa FEPAC e bɛ fɛ k'o de fɔ wa n b'a fɛ k'o de fɔ FEPAC hatɛ MC Dara komi i y'a fɔ cogo min na ko in kun cɛra bi a daminɛna kabini jumadon pankaporoti ani ŋaɲaki ŋaɲaki a ma kɛ maa si negela ye kosɛbɛ ko in ɲɛna kosɛbɛ jama bɔra kita fan bɛɛ lajɛlen de fɛ kosɛbɛ a kɛra nisɔndiyaba ye o misaliya suruman ye jumɛn ye bi baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛlen fɛn min kɔni ye commission d'organisation ɲɛmaa ye kosɛbɛ a ye wele bila an ma nka o y'a sɔrɔ e ni yen ka jan ne ye n wakilu kɛ i ye an sera yen n selen waati min na ka wele bila ee kita 24 ma kɛ ko a ye na ne yɛrɛ tun siranna o poromo ko dɔ de bɛ yen an ta cɛ y'i poron an kan ne ko ɛ mun de kɛra a y'i poron an kan ne ko a bisimila mun kɛra ko ala k'aw sara ne ko amin parce que n'a fɔra ko ala k'i sara n'i y'a digilen la i ma ɲuman de kɛ ne dun b'a dɔn an ma ko kolon kɛ a ye ma bɔ i ka ko ko kolon kan n k'o si bisimila a ko petit boy i ni baarakɛ ɲɔgɔn n'o bɛ tali k'u ka MC Dra in na foli ba aw ye kosɛbɛ jama min bɔra vraiment an tun hakili tɛ jama in ma sabula ko ɲugu-ɲugu na ɲaga-ɲaga cɛyara nka aw y'aw cɛsiri aw ye baara kɛ aw seko n'aw damayira la aw ma miiri wariko la foyi foyi aw ko de ko kita ɲɛta vraiment vous êtes des jeunes à encourager a diyara an ye n ko merci a diyara an ye an ko nafolo in ko tɛ jigi de ka fisa ni fa ye petit boy kita ka ɲɛta n'o nana ko ko rɔ maa fɔlɔ min bɛ kɛ maa fɔlɔ ye o ye kita 24 ye kita tɔgɔ bɛ kita 24 gansan tɛ kita ka ɲɛta bɛ ko ko rɔ wariko t'o ye ni an y'o kɛ sankɔrɔta ko ye an y'o kɛ an yɛrɛ ye an b'o fo u ka wali ɲuman dɔn in na MC Dra a ko ko surɔ ko événement événement an y'a bɛɛ lajɛlen ta direct la fo ka taa se a kuncɛ yɔrɔ ma k'ale yɛrɛ tun t'a kalama yɛrɛ ko nka k'ale bɛ ka wele faransi ni yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la ko k'a ɲɛfɔ ko jɔn ye forfait san ka d'a ma an ko an y'an labɛn a kama de i bɛ ko bɛɛ fɔ fo tigɛli an ko an y'an labɛn a kama de kosɛbɛ MC Dra fɛn min kɔni ye foli belebeleba a y'o ɲɛsin an ma kosɛbɛ ko nka ko nin t'a bannen ye dɛ ko n'a sera bamakɔ waati min na k'a na n'a fɔ minisiri ye an ka baarakɛta ani an ye waleya mun kɛ minisiri ka jɔnjɔn labɛn ka n'a d'an ma
petit boy o ɲana o bɛ diya an ye MC Dra waliɲumandɔn ka wusa ko in daminɛna kabini juma juma kita 24 de ye fɛn in labɛn arapu kɔnkuru
kita denmisɛnninw u y'a fɔ an ye arapɛriw u y'a fɔ an ye a ɲana ko k'a labɛn u ma dɔrɔmɛ kelen bila ka na ko k'a labɛn kosɛbɛ an de y'a labɛn k'a fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ k'a bɛɛ coordonner ka arapɛriw suwazi ka kɔnkuru kɛ ka mɛriw sigi sigi u ɲɛ o ko dabariban dɛ o dabariban kosɛbɛ u y'an fo o la wa kabini jumadon su hmm. ne sera yen waati min na ne y'a dɔn ko nin ko bɛ yan hmm, hmm. MC o tɛmɛnen fɛn min kɔni ye juma sɔgɔmadafɛla ye an ye ɲɔgɔn ye ka fɛn dɔw sigi sigi ɲɔgɔn kan juma su nana ko waati min na kabini wulada fɛ maaw sera kɛnɛ sanfɛ ka kɛ ka kɛnɛ fa te te tewu sabula artisi caman caman tun nalen bɛ kini bila fila ani dɛbɛ la ee pate jɔn ye n ka pate dun 17 o nana an kɛ
ko ki- ko ginɛ in ka mɔgɔ dɔ fana Azaya ee ka kuma lasurunya mc an ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban bonya ani karama la nisɔndiya kɛra festivalierw ta ye kosɛbɛ fɛn min kɔni commission d'organisation u ko ten ko kita vingt-quatre an b'a da u tulo kan ko mana kɛ fan o fan kayi mara kɔni na kɔni a y'a bila u kunkolo la maa fɔlɔ min bɛ bɔ a kalama o ye aw ye Kita région. Mhm. Ko kayi mara fan o fan kita mara fan o fan. Eh! Awɔ. Ne yɛrɛ kun m'a mɛn.
Awɔ i m'a mɛn dɛ.
Ko maa taa fan o fan. O diyara an ye.
Ko hari n'u bɛ taa Segu. Mm. N'u bɛ taa Sikaso. Mm. K'u b'an bila an bɛ spot monter k'a c'u ma. Mm, sinon yanni nin cɛ i cɛsiri la kosɛbɛ a bɛ bɛn an b'i fo o la a bɛ bɛn an b'i fo o la a bɛ bɛn Petit Bois nin ko in yɛrɛ la min y'a diya ne kosɛbɛ o jumɛn minisiri min ni ale bɛ sɛnɛko kun na a kun bɛ yan nɔ a nana wa minisiri ye kɔlɔlɔ sɔrɔ sira la k'o fana to a nana ko in ka k'a ɲɛna ka tila ka ko in ni ka invité d'honneur kɛ Alhaji Abudulayi Konate Burulayi ale ni a furumuso Petit Bois ne yɛrɛ sigilen ɲɛ b'a la kan'a fɔ i bɛ fɛn fɔ kan'a fɔ dɛ tele la n'i y'a fɔ burulayi b'i minɛ dɛ baasi tɛ i sigi a kun bɛ yen madame burulayi kun bɛ kɛnɛ kan a ko bɛɛ lajɛlen kɛra a ɲɛna minisiri ka mobili binna de a yɛlɛmana de ka tonneau kɛ min banana o taara senna ka taa n'o ye bamakɔ ko minisiri a ye kandimi sɔrɔ komi a kɛra tan segin i ka taa bamakɔ a ko non tout sauf ça jamais n bɛ na de
an bɛ minisiri fo ko n bɛna de ala ka hakilinaw sinsin merci Petit Bois fɛn min kɔni i ye min fɔ sisan ko invité d'honneur alhaji burulayi konate a tun n'a muso bɛ payi dugu de a kɛra nisɔndiyaba ye a kɛra maraka yɛrɛ maraka don kɛ Mariyamu Sanogo a gadogolile
an k'e ma mun sɔrɔ ta ban dɛ an bɛ maraka bɛɛ fo MC a kɛra nisɔndiya da ye dɛ kosɛbɛ u ye ko in diya kosɛbɛ yɛrɛ k'a f'i ye dɛ artisi fɛn fɛn nana burulayi de y'a bɛɛ lajɛlen wele ka na hali Azaya ka avion billet ale de y'a bila ka na ala ka caman bila ya rabi amin an b'a fo kosɛbɛ ka wale ɲuman dɔn MC komi réseau tun man ɲi an ye temps dɔɔni ta bilakasuma tere ka jugu Kosɛbɛ. o tuma n'an bɔra festival kɛyɔrɔ la an b'an kolonkolo k'an gudugudu k'an gɛdɛgɛdɛ ka taa fo biriko i tun bɛ biriko kɔnɔna la ka munumunu i y'a munumunu i ye yeli kɛ wa i ye mun mɛn Kosɛbɛ. i ye mun ye Kosɛbɛ. mun fɔr'i ye mun kɛra daramani sisi Petit Bois n'i ye n fili ka taa biriko o diyara n ye ka sabu kɛ biriko ale dugu ka ca kosɛbɛ nka i b'a ye k'a fɔ ko dɔ nalen don birikokaw sɛgɛnna an bɛ wagati min na ko sisan Petit Bois o kɛlen don ka birikokaw sɛgɛn yala an bɛ se ka gɛlɛya ta ka b'u kan wa anw wa
n'an fana ye kunnafoni di ka fara birikokaw ye hakilina min ta bon a bɛ ban o kuma ko min kɛ bɛ ka birikokaw sɛgɛn kan'a to dogo la dɛ a ɲɛfɔ ɲɛ ka sɔrɔ a la sabula ni ɲɛ ma fɔ ɲɛ tɛ dɔn o tiɲɛ tarawele n ba bon o diyara n ye bisimila marisi kalo tile mugan ni fila tɛnɛn tɛmɛbaga i b'a ye k'a fɔ ko biriko sangarew a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn bɛn dugu dɔ la a bɛ fɔ min ma ko sintan sintan u ye ɲɔgɔn bɛn yen u ye ɲɔgɔn bɛn waati min na u ko biriko fila si naani gɛlɛya bɛ biriko kɔnɔ an bɛ wagati min na ko sisan Petit Boua o tɛ dɔwɛrɛ o ye biriko dugukolo feere
ne ma nana ye ko min fɛ ko ka taa ka taa biriko dugu dugukolo dɔ feere dɔ ma ka kɛ komi e de ta don
u daminɛ biriko wa awɔ biriko filaw dun fara ɲɔgɔn kan biriko filaw farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la biriko kali i kɔni b'o tɔgɔ mɛn na biriko kali b'a fɔ ma ko benba ayi kana kali a la dɛ ayi kali ko tɛ an bɛ k'a ɲɛfɔ de biriko kali u b'a fɔ ma ko benba Petit Boua i b'a ye k'a fɔ biriko sangare bɛɛ ɲɔgɔn bɛn sintan u taara mun de kalifa benba la n'o ye biriko fila kali ye k'a yira a la k'a fɔ Petit Boua ko Bɛnba biriko dugukolo an y'a bɛɛ kalifa i la biriko fila si naani ani dunan dunan n'i nana sa biriko k'e ye faama de ye ko ka biriko dugukolo k'e sago ye k'a tɔnɔmada k'a feere Petit Boua ko bɛnba ka u yɛrɛ b'a fɔ cogo ko bɛnba ka don i ka du da dɔ nin fɛ ka bɔ da dɔ nin fɛ o man ɲi dɛ ko e ka ci di o man ɲi dɛ k'a kɛ bɔ bɔ o man ɲi ni birikokaw k'i ma ko bɛnba bɛnba tɛ dɔ wɛrɛ ye o ye biriko kali de ye MC ko biriko dugukolo tɛ feere MC n'o bɔra yen bɛnkan ni bɛnkan fila de min ka gɛlɛn kosɛbɛ a fɔ yala biriko kali Petit Boua a man ɲi dɛ MC u ko ko bɛnkan filanan ye mun ye Petit Boua n'i ye biriko dugu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jiri belebelebaw bɛ yen nka n'u m'u hakili to u yɛrɛ la a tɛ mɛn bilen u bɛ kɛ Nioro du Sahel jakunko a Petit Boua a jiri kunbaba bɛɛ lajɛlen banna tigɛ la mansintigiw fɛ ni ka tila k'a don mobilibaw kɔnɔ wa hali a tɛ to kita a bɛ tɛmɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la a fɔra birikokaw bɛnna ko kelen fana kan Petit Boua o tɛ dɔ wɛrɛ ye ko ni ni maa maa n'i yera jiriba tigɛ la sa benba de b'a ɲini e fɛ n'o ye biriko kali ye min ye u ka so jiriw ye u m'o fɔ min y'u ka guwa jiriw ye u m'o fɔ jiri minnu bɛ don u ka sow kɔnɔ u m'o fɔ nka ka jiribaw de tigɛ sa Petit Boua n'o ye ka mobilibaw fa jiriw la tɛ kɛ biriko bilen n'i y'a kɛ ko benba bɛ don i ka du ko ka bɔ da dɔ nin fɛ u y'a fɔ tan de u y'a fɔ tan de mc ko o ye silasa de ye u bɛnna nin kan tɛnɛn tɛmɛbaga mc tɛ ka ni min bɛ a ko la dugukolo ko in na u k'a dabila dɛ mɔgɔ bɛɛ b'a san na min fɛnɛ b'a a ŋanamu ŋanamu na n'i t'a dɔn u k'a dabila dɛ ni maa min t'a dɔn an ta ye ladilikan ye ni maa min t'a dɔn
an b'a f'i ye maa lasɔminen ye subaga ye jiritigɛlaw k'a dabila maa min n'a hakilina b'o fɛnɛ la ka taa biriko dugu ka a suma suma ka feere ko maaw ka hakilina b'o la birikokaw bɛnna min kan nin ye u sɔbɛ de don wa pɛtibɔ u k'o k'u bɛ nin kɛ fɛnɛ wa u ye nin bɛnkanba de sɔrɔ min bɛ tali kɛ sidakaw fɛ yen marisi kalo tile mugan ni fila mc pɛtibɔ a f'u ye k'u ka ji bɔn ko an tɛ dugukolo feere an tɛ jiri tigɛ u ka ji bɔn aw sɔnna wa u ka ji bɔn u ka ji bɔn an ta kɛ ka kaliko in bɔ a la o tuma basi tɛ ɛɛ n'an bɔra biriko kosɛbɛ yanni an ka bɔ i bɛ moto singa n ma n bɛ n boli ka yɛlɛ sanfɛ n bɛ taa dugawu ta seguna fɛn min y'an ka cɛkɔrɔba ale fatura bi safi jabate fa dɔnkilila safi jabate ale fantanyana bi a kɛra seguna walayi segunaka de don segunaka de don walayi wadada safi i b'a dɔn n b'a dɔn awɔ a fantanyana bi o tuma n'an bɔra seguna an b'an kɔsegin ka na ala ka hinɛ a la ya rabbi amin ala ka yafa ya rabbi amin bisimila kɛnɛ b'i bolo pɛtibɔ an b'an to fo biriko ka bɔ seguna fɛnɛ ni ka na an yɛrɛ sɔrɔ kita dugu kɔnɔ kita dugu kɔnɔ ko belebeleba fɛnɛ kun bɛ ka kɛ yan nɔ min bɛ tali kɛ pɛtibɔ o ye kita akademi directeur d'académie n'o bɛ tali kɛ mahamadu keyita la u ye jɔnjɔnba dɔ da kita ekɔliso bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kuncɛli kun bɛ ka kɛ kita kunɲɔgɔn in fɛnɛ kɔnɔ e kun bɛ yen MC Dra e kan bɛ Madu Keyita de ma wa? Le jeune DA de ma wa? Kosɛbɛ. A ye kupu in da kupu in a mɛnna sen na. Coronavirus ko ani année perturbée salon o y'a to a finali ma tan. Kosɛbɛ. Fɛn min kɔni ye a finali bolodara ka bɛn ni kɛlɛ bin don ye le 26 mars. O kɛlen min ni min ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa o bɛ tali kɛ masasi cɛmanw na ale ni Umu Jara musomanw. Kosɛbɛ. Fɛn min kɔni ye ayi

i bɛ gɔni dɔn wa penaliti tan penaliti tan awɔ ne yɛrɛ tun bɛ ka muso lajɛ ne ko n ko aa tiɲɛ yɛrɛ la denkɛ ka kupu diyara o se bɛɛ lajɛlen o dira i y'a faamuya bala umu jara musolakaw ma olu wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min kɔni ye karakasaw ye i bɛ karakasaw dɔn wa o ye cɛw de ye cɛw nana bila ɲɔgɔn na n'ala tɛ mais dra e ko ko jɔn ye kupu ta musolakaw musolakaw y'a ta umu jara sisan karakasaw y'a daminɛ ko tuguni o ekɔli kelen masasi ani umu jara kelen a cɛmanw karakasaw ta la kirikira wɔsi girigiri kiraw kelen donna kirikira wɔsi girigiri kiraw fila donna e ko kelen de ye fila don dɔɔnin na saba cɛ balon kɔni tora tun don o tuma IES ka joueurw de tun b'u ka so non u ka u ka ɲi Asamanti u ka ɲi Umu Jara mɔgɔ ninnu ka ɲi Kosɛbɛ. o y'a labɛn dɛ k'a ye kuma surunya la olu de DA ka kupu olu de y'a ta cɛmanw y'a ta musoman fana y'u ta ta Umu Jara kɔni a fila bɛɛ kosɛbɛ ɛseke a don SBT yɛrɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ ka to ameriki f'a fana tora ka video kɛ ameriki wa bɔn je suis là Eh, wa. n ko ee i bɛ woro sara dɛ n ko n ko n ko eresɔn senasi perezidan a bɛ Ameriki Kita maaba dɔ fana don a bɛ Ameriki sisan ɔ a bɛ Ameriki awɔ a bɛ Ameriki o la fɛn min kɔni ye o kuncɛra o cogo la kosɛbɛ y'a mɛn bɔn MC n'i ye n bila tɛrɛnba la n bɛ bɔ n'i ye n bɛ taa n'i ye perefe fɛ yen o don ko sɔgɔmada fɛ perefe fɛ yen fɛn dɔ tun bɛ la ka kɛ yen mun tun don o de Petit Bɔ diyara n ye i bɔra sisan ka mahamadu keyita n'o ye an ka directeur d'académie i bɔra ka ka kupuw ɲɛfɔ diyara n ye wa o kɛnɛ kelen in kan o bɛ yen nɔ fɛnɛ o tɛ kɛnɛ ye o tɛ dɔ wɛrɛ o ye jɛkuluba ye u b'a fɔ min ma ko lion club bamako bɛnkan nin ye jɛkulu ye jɛkulu min ni hamina gɛrɛ tɛ olu la n'o ye ka mali jabɛtitɔ ban pewu jabɛtitɔ ka ban pewu mɔgɔ minnu ni olu fɛnɛ tɛ bɛrɛ ye k'olu ka bana ban pewu n'o ye ɲɛbana bɛ minnu na ka ka taa se jabɛti banaw ma olu de kun nana consultation kɛ yan nɔ k'a lajɛ i ka jabɛti yɛlɛnnen don walima a bɛ cogo di walima jabɛti yɛrɛ t'i la u nana o baaraw de kɛ yan nɔ Petit Bɔ u nalen kɔ i b'a ye k'a fɔ baba kɔmanda o jabala kita akademi directeur n'o ye DA ye Mahamadu Keyita ale kɔni ye ɲinini kɛ walasa a bɛ se ka yen sɔrɔ cogo min na bɛɛ bɛ kita préfet jogo dɔn a ka ko man gɛlɛn Mahamadu Jakite fulakɛ a ye yɔrɔ di u ma Petit Bɔ wa yɔrɔ dilen kɔ u ma U ye maaw wele u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ min bɛ tali kɛ préfecture yɛrɛ kɔnɔ la a fara tɛn jabɛtitɔ cɛkɔrɔba caman nana walasa k'u ka yɔrɔw lajɛ wa kɛnɛ in yɛrɛ kan chef de cabinet gouvernorat la a kun b'a kɛnɛ kan Petit Bɔ kɛnɛ in yɛrɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko bɛnkan mɔgɔw n'o ye Lion Club bɛnkan mɔgɔw ye u ka ɲɛmaaw fana kun b'a kɛnɛ kan Petit Bɔ docteurw fana nana i b'a ye k'a fɔ kita docteur chef n'o docteur Yorote a fana ye maa ci ka na a yɛrɛ fana kun bɛ kɛnɛ kan a ye maa ci fana ka na u bɛ se ka na n'o ye Fulakɔrɔ Jakite u ka na fara maa ninnu kan u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na Petit Bɔ u nana nin baarabaw kɛ ka lajɛliw ka ɲɛna wa ko in yɛrɛ lajɛli daminɛna préfet ale yɛrɛ ni gouverneur ka directeur de cabinet ma fɔlɔ chef de cabinet o lajɛra ka tila ka akademi ne ka directeur yɛrɛ lajɛ ka kɛnɛ di maa tɔw ma ale yɛrɛ kun b'a la MC tiɲɛ la ɲɛna e nɔ ye taku taku yerila ye o c'est à dire dɛ e ka ko de fɔ ye min ye n'i sera jeli di yɔrɔ i k'i jeli di consultation ko i tɛ consulter i k'e jeli kabako ye dɛ ayi mɛ n tɛ ɲininkala o i ye min fɔ sisan lion d'or nin a ɲɛmaa kita i b'a dɔn wa o ye mamadu keta de ye ale da ɲɛmɔgɔ kita akademi directeur ale da ɲɛmɔgɔ an b'a fo k'a wale ale da ɲɛmɔgɔ ya kita denmisɛnnin don min cɛsirilen don kosɛbɛ k'a fo k'a waleɲumandɔn o tuma MC Dara n'an b'a kɛ o cogo la n'an bɔra Lion d'Or la i bɛ kurukuru ka taa ni min Petit Boy i b'a ye k'a fɔ kunɲɔgɔn in fɛnɛ kɔnɔna la maa caman ye kita 24 yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ ko ko jumɛn de kɛra kita ni bamakɔ cɛ ko mun de kɛra dɔw ko ko ataki kɛra dɔw ko ko barakazi o de y'a to waatiw la i yɛrɛ bɔra joona joona ka kibaruya jɛlen di maaw ma dɔgɔkun kibaruya kɔnɔ maaw mago b'a halisa a fɛsɛfɛsɛlen na ne k'a kɛ yala ataki de kɛra kɛra karitigiw de kan walima fɛn gɛrɛw de kɛra ko ataki dɔ kɛra bamakɔ ni kita cɛ a ko kɛlen bɛ cogo di Daramani Sise i ye n ɲininka a diyara n ye n na nɔgɔ bɔra sisan k'a d'i ma dakuruɲɛ kelen pe a kun y'o ye barakasi de kɛra kɔsɔbɛ maa tan ɲɔgɔnna u bɛ moto kan u ka maramafɛn jugu b'u bolo n'an k'o ma ko marifa jugu aa o de tun b'u bolo kɔsɔbɛ u taar'u jɔ bamakɔ sira la so ni kungo cɛ i y'a faamuya b'a la fɛn min kɔni ye mobilitigiw ye k'u barake kɔsɔbɛ ala nan'a kɛ de u ye remɔruku fila u sera k'o de sɔrɔ k'u barake tɔw sɔmi nana bonya kojugu olu ma se ka se kosɛbɛ remɔrukutigi fila ninnu kɔni u taara n'olu bolofɛnw ye ani musaka dama dama n y'a mɛn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye karitigi tun t'a la dɛ ɔ parce que ɛ mobili dɔw yɛrɛ tun bɛ yen o sɔmin'u ma joona o y'a kɔsegin ka na se sandarameri la an n'o kumana a y'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye remɔruku fila o de barakera kari t'a la kari t'a la kari ma kari ma barake abada kari t'a la i ye se ka tun bɛ ka se bi dɛ

cɛ ko o ye farabara dɛ ayisa i b'i fara de sa e k'i di fara n'i fara i bɛ pɔni dɔ kɛ pɔni in fana da fɛ i b'a ye k'a fɔ fɔnse ba dɔ bɛ yen o kun falen bɔgɔ la cɛ ja i b'a yɔrɔ dɔn koyi o tuma min kɛra yen dɛ e k'a ɲɛfɔ maa ye peti bɔ aa nin diyara n ye kosɛbɛ maa ye ko kɛ kita denmisɛnnin fitinin don denmisɛnnin min n'a kan ka ankuraze denmisɛnnin don denmisɛnnin min n'a kun ye sofɛri ye fɛnɛ k'a tɛ baara la o denmisɛnnin de ko ne ka fɔnsew falen ɲɛ la ka tila samiya don an n'a tɔ ma ja ji kana o sɔrɔ ta ni ji ma taasira sɔrɔ a bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɛ suya an ka sow kɔnɔ an ka sow kɔnɔ a bɛ don wa nin denmisɛnnin wa peti wa n balimacɛ don na moriba sise a bɛ k'i balima ye kɛ e cɛ ni cɛ n'a dila e cɛ ni cɛ peti wa aa koɲumankɛ ka di siselakaw ye nin yɔrɔnin kɔnɔ k'a bɛɛ fo wa a tɔgɔ ko moriba sise denmisɛnnin fitinin don ale de y'o hakilinaw ta kunɲɔgɔn kɔnɔ kuma bɛɛ a bɛ taa ka taa jigin fɔse kɔnɔ a bɛ taa bɔgɔ labɔ ni ka taa a kɛ sanfɛ du a kelen pe maa tɛ dɔrɔmɛ d'a ma wa hali jisuma tɛ san ka d'a ma a bɛ jigin a kelen pe peli b'a bolo k'a furan ka kɛ sanfɛ o de y'a to sa e bubakari tarawele peti bɔ aa ko ɲumankɛlaw ka di i ye maa maa n'a bɛ kita ka ɲɛtaa fɛ a ka ca la fɛ i bɛ wuli ka s'o ma i bolila dɔrɔn ka taa bɔ a ma walasa diɲɛ bɛɛ bɛ se ka bɔ nin kalama a mago bɛ dɛmɛ fɛnɛ la a ka ja i y'a ka nimoro fɛnɛ bila kita 24 sanfɛ maa ŋaniya ɲumantigi caman fɛnɛ bɛ k'a wele walasa cogo min na a bɛ se cogo min n'i k'a dɛmɛ ka sababu kɛ nin ɲɔgɔnna ye ma petit wa hali bɛ ci bila quartier denmisɛnnin bɛɛ ma k'u ka na an ka fɔnse dɔ bɔ mɔgɔ kelen tɛ bɔ nka mɔgɔ kelen o ka bɔ tan ka nin baara sugu kɛ an bɛ welewelekan bila mali bɛɛ ma kita dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ ma aw ka taa kita 24 page kan dɔrɔn a ka nimoro bɛ yen petit wa nin kan ka dɛmɛ kosɛbɛ MC Dara ko a y'olu fɔ k'ale ye weleli kɛ ka weleli kɛ ko maa ma bɔ n'a yɛrɛ kɔni bɔra sa o parce que n'i ye maa wele i ma maa ye i b'i yɛrɛ ye nin t'a san fɔlɔ ye dɛ san o san a bɛ nin kɛ makanjanbugu fɔnse bɛɛ a kelen pe de b'i kɔ da la k'a bɛɛ lajɛlen bɔ dɔɔnin fo ka taa ban dɔgɔkun min tɛmɛna fɔseba min bɛ makanjanbugu kɔfɛla fɛ a kelen n'o bɛɛ lajɛlen bɔ ka taa ban pewu bɔn nin kan ka dɛmɛ zeyin da fɛn min kɔni ye fɔseba min bɛ samɛdugu sira la a bɛ k'i i kɛ o de kan a ye caman yɛrɛ k'a la a kelen pe petit wa nin maa sugu jumɛn a kelen pe
a kita jɔbagaw bɛ yen ni ala cɛ se de t'u ye an y'a ɲininka ko an balimacɛ e bɛ ka nin kɛ ka da dalilu jumɛn kan ko n'i ma nin kɛ ko ni san nana ji bɛ don an bɛɛ lajɛlen kan walahi maa se ye min ye o kɛ faso kanu kana kɛ da ye faso kanu kana kɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ a kɛ dusukun ni baara ye o de y'a to k'ale bɛ ka nin baara in kɛ ko maa tɛ ka dɔrɔmɛ kelen d'ale ma
ala k'a ɲɔgɔnna ca un franc même si po e moro k'o tɛ ka k'o tɛ ka d'ale ma
ji minnu bɛ k'a lajɛ a e kɛrɛ tɛ seere yɛrɛ ye mc kunnafoni minnu sɔrɔla dɔgɔkun kɔnɔ bakuruba bakurubaya la bakurubaya la ko ni fɛn wɛrɛ bɛ yen olu ye nin de ye an bɛ min da o kan su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ carrefour des jeunes na min bɛ tali kɛ dawuda mayiga la takanba takanba ne ne yɛrɛ b'o takanba dɔn ka sali n'a wele a bɛ tɔgɔ fɔ n kan ee ayi dɛ

kunna k'a kan i bɛ fɛɛrɛ kɛ n'i bɛ taa i bɛ taa ni dɛbɛn y'i fɛ sabula kɔrɔbɔrɔ dɔn y'a kɛ cogo cogo a laban don a laban sigili yɛrɛ i y'i sigi ka
cɛ MC i ma ye koyi o la an bɛ tungarankɛw fo ko ala ka tunga diya yarabi ka yusufu mayiga k'a fo kosɛbɛ k'an ka ja paritazibaga k'u fo k'an ka filɛlikɛbaga bɛɛ fo bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungarankew n'ala sɔnna ko an bɛ dugawu k'u ye an wuli fana an bɛ dugawu k'u ye o ka kan ala ka tunga diya yala bɛ to k'o f'e ye kuma kɔnɔ ko ni tunga diyara olu la n'olu y'a sɔrɔ e fana b'a sɔrɔ yan o siga b'i la MC Dra n'i y'olu fo fɛn min kɔni ye jɛkulu caman bɛ yen minnu bɛ to ka an ka jaw k'u partage kuma bɛɛ kosɛbɛ i n'a fɔ la voix de ɲantaso an bɛ ɲantasokaw fo dɔw bɛ Gabon olu fɛnɛ bɛ to ka i fɛnw Oui, oui.
Voilà. Kitaka mun sigilen don Gabon. Unhun. Congo Congo Brazza. Ahan. Congo Brazza awɔ. Olu b'an ka jaw ta u b'a partage. Unhun. An b'u fo kosɛbɛ. Kitakaw don. N'i y'o fo Mm.
i n'a fɔ la voix de kita en Europe Unhun. La voix de Kita en Europe an b'o fɛnɛ fo. n'i y'olu fɛnɛ fo Ah. fɛn min kɔni ye EPK Mm. sanga ni waati olu b'an fɛ yan Ah. i kana ɲinɛ o foli kɔ u b'an ka ja partage kuma bɛɛ